Ndị be anyị ekeneni m unu ọzọ n'ụbọchị nke taata. Asịrị m unu ka ọ dịrị na anyị na mma. Asị m na ihe adị ka echi na echi ada agwụ agwụ. Dịka i si na-esonyela ihe a bụ Igbo midia bụ ebe anyị si wee na-ewetara unu ya bụ ngalaba ozi a dị nnukwu mkpa anyị sị ka anyị gosi unu gbasata maka ihe na-eme na Igbo kọmuniti and eh, obodo a nụwa anyị nọ n'ime ya eh, dịka o si dị ọ bụ na nke a bụ mbọsị izizi ị na-ezite chanel anyị bụ Igbo midia gbaa mbọ rinne ka ị sọskraịbụ and eh, share ya ka o metụ ka o rute ndị ọzọ ka o rute ndị ọzọ aka ee maka na Infọmeshọn anyị na-enye unu bụ ihe unu ga-ama gbasịta maka ihe na-eme n'obodo a anụ ka unu mara ka unu si akwado na ya bụ ife bụ ya ka anyị sị ka anyị drọpụọrụ unu bifo anyị gosi unu ihe anyị ji maka ya wee bịa i gesịa ya bụ ife anyị ji maka ya wee bịa ị drọpụọrụ anyị alo gị ife i che gbasịta maka ya bụ ife ndị niile ekwu n'iru akwụkwọ alright over to you sir Kele need is me ime anything. Amami lagatana. If I were you, I don't need to do anything again. Reason ji ya eme anything again bụ ntu ihu ọrụ si wee dị now. Maka ntu ihu ọrụ si wee dị gosiri ma ọ bụrụ na some of you ya-agwa onwe unu eziokwu na ife anyị na-eme of a truth na ọ ife mmụọ ọ bụrụ la unu ji agwa onwe unu eziokwu that of a truth na ife anyị na-eme bụ ife mmụọ you can agree with me na the phase anyị nọ now that ndị be anyị don't even need your voice that is the truth ị doubtụwa m ị kpọọ kọl n'ụlọ ị nụta okwu a kpụ n'ọnụ ị doubtụwa m ị jụọ onwe gị kee ihe wetara ndị be anyị ji eji disaịdị aka ege gị ntị now ị jụọ onwe gị kemgbe e ji wee jide maazị Nnamdi Kanu wee rue tata na mgbe nwe iji eme broadcast kee ofu strateji unu nwa wepụtagoro bụ ndị DOS unu wepụtara gara viral o nwebe nke mụ nwa fụrụ na ka ọ nọ na soshal midia ofu strateji unu wepụtarago gara viral afụbe m ya then recently with ife anyị na-afụ na midia na lọya unu dị close to na a sackịala ya kee ife kee ife ị na-achọzi ibe ịgwa ndị be anyị ọ bụ banyere court case maazị Nnamdi Kanu gara aga which na with what we saw na media o doro eghu na ọkụkọ anya na unu enwenwuzie access lade la case Mazi Nnamdi Kanu all unu adịrọzi in control which from onset la some of us eh, from nọnị mana from from mgbe eji ya na unu enwerọ access na his eh, case file or whatever na ihe unu na-eme operate with bụ hearsay which ana m eblame unu ihe nji ya na-eblame unu bụ na unu na-eme operate under command and control ya wetara mụnwa bụ mmadụ eh? Eh, alikerọ m command and control ọ dịrọ m mma n'ahụ so that is why I'm not going to be a member ị ghọtago mana anyị nwa na outside na-afụ etu ife si aga na-agwazi gị na ọ dịghị necessary ịpụta ebe ikwu okwu maka ndị be anyị need kụzi okwu a maka from mgbe eji maazị Nnamdị Kanu till now o nweberọ ofu strategy ọbụla unu wepụtara bụ ezie rather ihe unu pushuru na media bụ men and women na-agba saga and that saga bụ ndị na-agba maazị Simon Ekpa saga but hear this very very important ma ọ bụrụ na unu kwetere na ife anyị na-eme bụ ife mmụọ ị ma na anyị ma the spiritual control the physical ọ bụrụ na unu gwa onwe unu eziokwu sincerely na ife anyị na-eme bụ ife mmụọ you you are around or you was around during oge maazị Nnamdi Kanu na-eme broadcast mgbe ọ pụtara kwue na redio Biafra la ya needịrị na kemgbe ya si ekwu okwu nnwere onwe la ya afụberọ 15 men dị ready or dị dị dị dị dị ready to work with him or to achieve uh, Biafra with him 15 men kemgbe ya si ekwu okwu nnwere onwe and then i so among the DOS ma ọ bụrụ na ị bụ onye isi DOS mgbe ahụ ọ dị ka ịbụ onye isi then ya nwa abịa kwuo okwu ahụ i che na okwu ahụ na ọ gba aka only okwu ahụ o kwuru ị bịakwa some of you after ka ekidnapụrụ maazị Nnamdị Kanu some of your media warriors a na-ekwu la DOS na ịbịala ha ruru 1000 men then ị jụọ onwe gị dos ruo 1000 men and women onye setịrị up the group or the department bụ dos apụta sị gị na kemgbe ya si ekwu okwu nnwere onwe na ya afụberọ 15 men that makes you a suspect that is the truth maka na mgbe Christ detectịrị onye ji ere ya. He told his disciples that one among you ji ere ya, everybody at that at that moment become a suspect. Onye ọbụla elele ibe ya anya Christ ọ bụ mụnwa Christ ka ọ bụ la ọ bụ mụ mgbe ịnụ ya la 1000 men according to some of you nọ na DOS maazị Nnamdi Kanu apụta la redio Biafra sị na ihe ya needri bụ na kemgbe e si ekwu okwu nnwere onwe na ya afụbero 15 men dị serious that makes all of you a suspect suspect ya bụ eso mụ na one among 12 because ọ sị na ya afụbero 15 ihe ji jere ajụzi onwe ụnụ am I among the 12 am I among 10 that makes all of you a suspect ma ọ bụrụrị na ihe ahụ ụnụ na-agwa anyị na ọ bụrọ hearsay na unu ruru 1000 men ma ọ bụrụ na ị kweta n'eziokwu na ihe a na-eme bụ ife mmụọ ihe a bụ ajụjụ ị ji ajụ onwe gị as nwa mmadụ and ị ya-enwe the answer by yourself ka ị na-enweta the answer ka ị ji enwe rethink for coming out ịbịa ikwu okwu na broadcast then ị nọ around mgbe maazị Nnamdi Kanu nọ around and ị bụ onye isi ndị DOS I stand to be corrected my brother mgbe ya nwa bụ maazị Nnamdi Kanu pụtara na redio Biafra wee kwue sị la kemgbe ya sị la ihe ya needri bụ 100 men to march you were among the 1000 DOS members that singular pronouncement alone make you people a suspect again la ihe ya needri 100 men to march mana some of you and ndị media warrior ụnụ na-agwa anyị na DOS comprises men and women na ha ruru 1,000 men and women onye ndị setri up apụta sị la ihe ya needri 100 men to march ị ma na ihe a bụ meji ahịrị okwu ndị a you were around gwa onwe gị eziokwu na ihe a na-eme bụrụ ihe mmụọ dịka unu si ekwu ya my brother ị nọ around mgbe maazị Ekpa pụtara and ị nọ around mgbe maazị Ekpa na-arụ ọrụ and ị nọ around mgbe maazị Nnamdi Kanu mere maazị Ekpa introduce as the carrier of new dimension that he is bringing new dimension new dimension bụ that which is yet to see that raw material which you are yet to tap from that which Maazị Nnamdi Kanu bụ onye isi gị that which he don't have on his table ihe a bụ ihe new dimension mean raw material by the virtue of that introduction

e mee that young man a total stranger he is not among DOS member even some of you sef sị na ọ bụrọ oath member some of you sef sị na o takerọ oath l'ọ la fonu ka a kpọrọ unu na o mee ya introduce ọ bụrụ na unu kwetere n'eziokwu na ife a na-eme bụ ife mmụọ you will agree with me that ọ bụrụ na ọ bụ mụ bụ gị by virtue of that introduction my that my post ama ama enwe second thought for it ka m mara ma ma postu ahụ e nyere m ma ọ bụ postu mejuo ahịrị okwu ndị a ka postu ahụ e nyere m ka e nyere m ya ka m na-function n'ime ya but all of you kept quiet ị nọ around mgbe o nwehọ ụdị okwu aja agwafọrọ Maazị Ekpa ị ghọtago mana you can agree with me na ihe niile ahụ gbara ya mgba ahụ media warriors ụnụ nwa ahụ tata tata m na-ekwu okwu a na you can agree with me na media warriors ụnụ ahụ gbara Maazị Ekpa war na as it stand today you will agree with me na Maazị Ekpa defeatiri ha ncha ị sị na o defeatiberọ ha just gosikene m ofu your media warrior or media warrior ụnụ ahụ ka dị consistent na-ekwu okwu nwere onwe or ka dị consistent in proving to us na Maazị Ekpa bụ an agent na-arụ ọrụ with Nigeria government ihe dị na ọ dịrọ that is an evidence la power have changed hand ma ọ bụrụ na ị gwa onwe gị eziokwu ihe a ị fụrụ m gụdebere which la m ma-end ebe a bụ an evidence na power have changed hand by the virtue of that introduction of new dimension eh? my brother power have changed hand maka na spiritual control physical

hear this onye ọbụla ị fụrụ ụnụ na-agather now in the name of anything must be careful do you know why la unu enweghịzi the spiritual backing that is to say ma ọ bụrụ ri na ụnụ gwara onwe unu eziokwu la ife a na-eme bụ ife mmụọ and that the, spirit control the physical ọ bụrụ na unu gwara onwe unu eziokwu a unu ja-ama la ihe ọbụla onye ọbụla unu na-agather in the name of anything eh, Biafra struggle now for the fact na unu enwe na unu enweghịzi spiritual backing now onye ahụ na-eseti onwe ya up for destruction that is the truth maka na a na-azọta ana before a zọta ute mgbe ọ bụla ụnụ azọta ana keezi ka ụnụ ga-esi ji azọta ute so my brother make calls i don't think la ọ dị necessary fide ka ebe gwa ndị be anyị na ọ bụ maka Jubril Al Sudani that one has come and gone ka ife ije ka ibe ịgwa ndị be anyị na ọ bụ maka case Maazị Nnamdi Kanu which phase that case nọ now that case bụ somehow before ma phase that case nọ now ị je-ekwetenwu na-ele enwe changes na-ele enwezi improvement because formerly ọ dị ka the case ọ dị stagnant ah, ka ọ ta ka echi mana ntu phase case ya si aga now ị ja-agwa onwe gị eziokwu na ife dị iche dị a sị m kwuo mma asị ka ị kpebe ekpere ka Jona ọbụla banyere gị n'ụgbọ ka Chukwu wepụ ya bụ Jona ka m na-agwa gị onye nweta ozi a mee ka o rue gị aka ị nwere ike ịmarọ ị nwere ike ịma ntu o si aga mana jụkene onwe gị eziokwu broadcast ị na-achọ ịpụta ọ dị necessary maka mmadụ ikpo ya aja ikpo onwe ya aja maka na iru ama ama adịghị mma ikpo ntụ ịghọtago a sị m kwuo phase anyị nọ now n'okwu nwere onwe a kemgbe niile anyị si agba Maazị Ekpa war o mego a lot of things introduce o mepego some office that is an evidence la o nwere spiritual backing that is an evidence la o nwere spiritual backing result speak for itself ndị niile gbara ya mgba adịgo defeated ndị niile feel la ọ ma make headway ọ na-emake headway ọ na-emepegasị office ọsọkwa ụnụ ụnụ sị la ọ bụ fake office at the end of the day e mechaa bụrụ original a na-eregister gasị some things a na-ecreate social media ọ nwere ike kpọọ ya app a na-ecreate some people a na-eregister eh, la Biafra self referendum eh, more than a million people eregisterkwago or even gịnị bụ million people so ihe niile a bụ an evidence na o nwere ife a na-eme a na-ekwu okwu Biafra currency a la-edesign a na-ewepụta a na-ekwu okwu Biafra coin kedu broadcast ị chọdịrị inyedị ndị be anyị ebe a na-ekwu okwu broadcast dị superior than your own broadcast nwanne ihe a na-ekwu okwu ya now bụ state of the nation broadcast ka ha nwa Maazị Ekpa na ndị otu ya na-ewepụta ebe iwepụtara anyị regular regular broadcast ndị be anyị adịghị akọzi ụdị akụkọ a ele ihe a na-ewepụtazi bụ state of the nation ị na-achọ iwepụta normal normal ka a kọrọba mpete eri the same story anyị na-anụ before we want new things we refuse to be stagnant so my brother gwa onwe gị eziokwu onye ọbụla ụnụ na-agather in the name of anything without having spiritual backing presently la mụnwa as mmadụ as a mortal man na a sị m judge ya mma ekwu la unu enweghị that spiritual backing ihe ọ bụla unu na-agather I can say within me I stand to be corrected that you people are gathering in vain that is the truth so I don't think la ọ dị necessary ịpụta inye broadcast ebe anyị nọ na stage of state of the nation broadcast ebe na-ekwu okwu Biafra self referendum people a na-register what are you coming to tell us the truth bụ na ndị be anyị achọzi ige ndị be anyị chọrọ change ị nụ okwu anyị emetụ gị n'obi have a rethink ka anyị gbakọọ agbakọ nyụọ mmamịrị ka ọ gbaa ụfụfụ maka na okwu nnwere onwe anyị na-ekwu bụ ife mmụọ eme ife mere ife o ji wee bụrụ ife mmụọ na o nwego ndị esoro ime egbuo ha ọbara ha wụwa na the land of biafra for nothing for standing for the truth and the truth bụ to save the land of their ancestors okwu nnwere onwe anyị na-ekwu dị spiritual ife anyị na-eme bụ ife mmụọ kee ihe mere ya ife mmụọ that we are trying to save the future or we are trying to preserve the future of the unborn generation, that generation that we are yet to see. We are trying to preserve their future. ihe a bụ ife mere okwu nnwere onwe okwu a na-ekwu ife mmụọ and whomever that is fighting this very mission is fighting the unborn generation

Eh, ndị be anyị daalụ rinne nụ eh, ihe a bụkwa Igbo Media anyị si wee na-ewetakwara unu nnukwu ozi a dị oke mkpa dịka anyị si kwe unu nkwa and dịka anyị si na-agba mbọ anyị nwere ike ịna-enye unu update bụ ihe gbasata maka ife na-eme na ana Igbo be anyị and nnwere onwe nke a na-azọ ee ọ ya bụ nkwa ka anyị kwere unu and anyị ga na-emezu ya ọzọ dịka ibe ya bụ ị watchịa ihe a kịta ị nụrụ n'elu akwụkwọ Biafran Prime Minister kwuru gwa onwe gị eziokwu n'ụdị nke gị na nchịkọta mmụọ gị ka anyị welite ile anyị n'ihe a maka o nwe ka ihe ga na-esi na-emezi o nwere ebe e kweta na ndị Igbo ya-anọ o nwere ebe a sịrị anyị nọrọ Igbo abụlọ senate president Igbo abụlọ vice president nothing nothing and na ụmụ ihe ndị niile na-emegasịkwanụ ụmụnne anyị esokwa na-agba ọgbọ fa mgba maka o nwe ka ife ya-eji emegidezie a jụrụzi a sị ma ọ gịnị na-emezi ọ dị ka alụ arụ a chọziri ime anyị negodinụ ka obodo si dị kee ihe mere e ji jide nwanne anyị nwoke bụ maazị Nnamdi Kanu na mkpọrọ ọ kwa maka ndị Igbo gịnị ka ihe ọjọọ o mere maka ọ sị na Igbo ga-adị maka ọ sị na anyị ga-adị na anyị ga-adị ka echi na echi ada agwụ agwụ o nwere ihe ọzọ e ji jide ya jụọ onwe gị ajụ a Gịnị ka eji jide Maazị Nnamdi Kanu? Ọkwa maka na ọ sị na Igbo ya adị. Biko ọ dịghị ka iwe cheta na ife a bụ Igbo Media anyị na-asụ n'onu be anyị ọ n'onu be anyị ka anyị na-asụ so biko ọ bụ na ị da-anụ Igbo iwe ewena gị ọ n'onu be anyị ka anyị ji akọwa ihe na-eme ebe a ka ego ọkwa na ya anyị na-ekwu before unu ekwe n'iwe ka ife onye ndu melụ ọ sị na ya na-eme mgbomgbo ndị Igbo na-abịa ya n'alụ ọ na-ewute ya Simon Ekpa binie anyị agbaba ya mgba ka e mere Obidient Movement ọkwa ọ wụrụ okwu Maazị Nnamdi Kanu kwuru before ejide ya they will never give you that president that seat ọkwa o doro unu anya na Peter Obi winere mana e nyere ya ya gịnị ka asịsa ya bụ mba igbo mara na ife maka oke esi na-ekwuzi okwu ọka ife ga na-esi na-emezi ọ bụ na ị kpọrọ onwe gị meeting chịkọ onwe gị ọnụ jụọ onwe gị ajụ a kee ebe ị kwụ n'obodo a bụ naijiria ajụ m chọ ka onye ọbụla bụ onye igbo na-ege m ntị n'iru akwụkwọ a jụọ onwe ya na ị jụchaa onwe gị ya bụ ife Ị saa ya ọ gwụna ka ọ ha m n'ọnụ. Ihe a bụ Igbo Media. Daalụ nụ ụmụnne.